pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene simungakhulupirire kuti kalata yaleroyi ndikulembera mu chombo chija cha pansewu cha kwezy ndili pa ulendo wopita ku msumba wa mzuzu koma ee amwene chinthu chija adakonza mwamva ino Ngati ndege eti? Moti ulendo wopita ku msumba wa Mzuzu uli bwino kwambiri. Palibeponso kusunguluma amwene. Kodi ungasungulumwe ndi kachakudya kabwino kamene kakuperekedwa muno? Anzathu a mathenifolo a m'manjawo ndiye atanganidwatu. Akuti kaya munonso muli Wi-Fi yaulere njira yonse amwene intaneti. Mwa njira ina, kwa amene amakonda kugwira ntchito pa intaneti, Kukwera bus za Kwezy ndiye kuti udzipitirizabe ntchito yako suyima ayi. Bus sikoma imeneyi amwene. Kwathu kuno kukuchitika zinthu zambiri achimwene. Zina zimakhala zodwalitsa mutu kwabasi. Zinanso ukamazimva umati ohoo! Koma kodi chikuchitika ndi chani kwathu kuno? Ndikuchita kusowa kuti lero ndiye kaya nkhani zake ndiye ndingayambire pati, zina zake zoti sindikumathanso kuzimvetsa bwinobwino kuti ndiye kuti akuti chani kwenikweni. Anthu akutauniko akumangolankhula zoti kaya akuti kaya bulu waluma ndani kaya. Ndanena kale kuti sikuti ife nkhani zake tikumazimvetsabe kwenikweni. Timangomvera za m'maluwa. Sinanga zomwezi zoti kusukulu sitidapite achimwene. si nkhani yabwinotu iyi umangowasiyira ena ake adzikumverera nkhani iwe ndikumachita kumvera kuchokera kwa iwo zoti kaya adzikunamiza iwe basi umangomvera nanga upanga bwanji mchifukwatu adanena kuti kandimverere anakamvera za mmaluwa pena pake sukuluyi imatimanitsa zambiri amwene anthu ena ake ndi amene amachita kukatimvera ife ndi kumadzamvera za m'maluwa ngati nkhani yoti bulu waluma kaya kuti mzamba wina kaya kumeneko kaya moti anthuwo akukamba zoti iyayitu buluyo amangodziyendera ndiye nayenso mzamba othandiza azimayi kuberekayo ndiye ukhala ngati mzambayo adanyamula mwafuli ndiye paja ee paja bulu ndi mwafuli sizigwirizana zili ngati bulu ndi gule wamkulu atanikisi ndiye kumakhala kuthamangitsana ndiye zikumveka kuti buluyo mpakana wakaluma mzambayo ndikudziwa kuti mukudabwa kuti aa ubwande kodi kumudziko za azamba am'midzi zikadalipobe mmesa anazithetsa mmesa amati azimayi onse azikaberekera kuchipatala mm, iwe anazithetsa kuti kodi mmesa anthu ngati inu nomwe munabadwira kwa azamba omwewo nde akazithetse chifukwa choti inu mudakula adodolido ayi azamba m'midzimu amapangitsa chiwerengero cha makanda omwalira mwachangu nthawi yawo isanakwane kuti chichuluke mm, zimangokhala nsanje chabe pena pake amwene inu ndi ine tidabadwira pa khomo azamba ndi amene adatithandiza ndiye tikawanyoze lero komabe okambawo akuti mm, chilipo chilipo ndi buluyo sikuti adangochita izi mwadaladala zikuoneka kuti bulu kumuluma mzamba wa m'mudzi mwathu ndi nkhani imene ambiri sakudabwa nayo imayenera kuchitika ndithu akuti buluyo amaonetsa mawanga onse ndithu kuti tsiku lina lake adzaluma munthu koma anthu samaona ayi kuipa kwa mphamvu umayiwala komwe ukuchokera kufikira utagwa bulu atakuluma ndi pamene umati aa kodi zija amanena anthu zija ndi zoona eti inu buluyu adzaluma nthawi ina yake inu tamuchenjererani inu mphamvu zikuchuluka buluyu adzalumatu uyu aa mbatese awo mwe bulu angalume cha Hmm, nthawi ndikumapita akabwera anthu ena ake kudzati mm, inu ayi komatu buluyu achoke m'kholamu nde mzamba wa m'mudzi mwathu obereketsa anayo kumakhala kumuyikira kumbuyo ayi bulu walakwa chani asachoke bulu sangachoke ayi sangalume uyu sakuchoka ayi mpaka na anthunso kumadabwa kuti ee kodi zafika pamenepa eti nde agwirizanatu mpaka na kumuyikira kumbuyo eti mpaka na ena kumayimba nyimbo kuti akayanjana alekeni alekeni unali ubale wachiphamaso wandisekerere nkudyere mwana kuno kumudzi kwanu kwachafera mthengo sitilibe kudabwitsika kuti bulu waluma mzamba obereketsa ana m'mudzi mwathu mwanjira ina iliyonse zimayenera kuchitika ndithu zikumangochititsa manyazi kuti koma ndiye ngatidi zili zoona zimene anthu akulankhulazo nde pena pake zinthu zathu sizikuyenda bwino mwamva zikufunika kuziyang'anitsitsanso inde olankhulawo adzilankhula kuti a koma buluyo osati waluma mzamba wa mmudzimu obereketsa ana chifukwa mwina mwake amadziwa ndithu kuti apa yachema anthu awa akhoza kundichita tintini Mwina bulu ananunkhiza kuti ine apa yalakwa kale, payerepayere, ndiluma mzambayu basi ndipita naye limodzi ngati mtsamiro ndiye koma timva kuti zinthu zake zikuyenda bwanji. Kungoti nthawi ina iliyonse imene bulu amachita zinthu zodabwitsa anthu amakhala odabwanso. Nthawi ina yake ndinkawerenga Baibulo muli nkhani m'menemo imene bulu adafika polankhula komulankhula mkulu wina wake. Anaona malodza ndithu. kulankhulidwa ndi bulu zimakhala zamalodza ndithu ndiye bola uyo adangolankhulidwa koma mpakana kulumidwa ndi bulu ndiye ndi nkhani zinanso ndiye ndikumamvanso anthu a mtaunimu akamakamba nkhani za bulu kuluma mzamba wa m'mudzi mwathu othandiza amayi kubereka amakambanso za chifi kaya kuti chifi kaya ati atani kaya nkhani zake kungotibe zimangotivuta kulankhula kwake amwene akuti chifi kaya, kaya, kaya bwanji kaya Ndikudziwa mudzifuna kudziwa kuti chief wake ndani, chikumbeni kapena chafera mthengo. Eyi, kaya! Koma chief akumatchulidwamo mu nkhaniyi. Za chief zofunika osamalola anthu adzikutchulatchula. Kuli bwino adzikutchula mchichewa kuti amfumu. Akhoza kudzakupweteketsa nazo amwene. U chief ukhoza kukupweteketsa. Kafadala amakonda zimenezi, zomanditchula kuti tchifi, tchifi, tchifi. Loko akamacheza ndi achemwali ake adamagetsi, amakonda kumanena kuti, Tchifi ali bwino? Kodi tchifi amati bwanji? Zijazo tchifi mwawapangira? Kodi mpakana mukufuna chimangacho chonse munkhokwemo mumalize kuyambala, tchifi musanawakazingire kuchina chake kuti aone kusintha moyo? Tchifitu mukuwalakwira. Zimenezi n'zimene Kafadala amakonda kulankhula ndi achemwali ake adamagetsi. Koma tsopano, pano, pamene nkhani za Chief zikukhala zina zake, eh! ndaganiza kuti asamanditchulenso kuti Chief. Akhoza dzandivulalitsa kwabasi. Chifukwa zikadzafika poyang'ana anthu otchedwa a Chief, si mwina mwake enafenso tikhoza kukangolowa nawo zinthu za zii! Anthu kungoti, Iii, Chief tikumudziwa ifetu ndi Bwande Bwantaza. Ndiye kuti ndi yemweyo basi! bulu kubudula ndiwo za anyamata osonkha mmemo kenaka uyo ukalumanso mzamba othandizira mayi kubereka si nkhani zabwinotu iyi komanso pena pake zina zake zikuchitikazi likhale phunziro amwene zina zake zimene anthu akhala akuchita m'mbuyomo panopa sizingachitikenso tivomereze zikufunika kusamalitsa koopsa chifukwa ndiye abuluwo m'mudzi mwathu ndiye ndi ambiri kwa basi kupanda kusamala akayamba kuluma sizitha bwinoyi tikukhala mu dziko limene anthu akungoyenda olusalusa amwene ngakhale abulu akumayendanso olusalusa kumangodikira nthawi basi zikufunika anyamata amakonda kupatira tambala m'mudzi mwathuwa akhale pansi adziunikenso kuti kodi akugwira bwino ntchito zakumunda m'mudzimu apo ayi abulu ambiri amene achuluka m'mudzi mwathumu adzingoluma wina aliyense kulowa chiwewe basi mapeto ake pomadzafika nthawi ina yake mwina cha mu 2025 umu aliyense adzakhala kuti mwina ali ndi matope aliyense bulu atamulumapo sizakhala zinthu zabwinoyi mpira ukuchitikawo koma azunguwa akumadziwa kuti ife kuno anthu amakhala kukunga tikiti koma ndithu kukumakhala kung'amba tutikiti ulendo wina ulionse hayi ndagwa ndi imodzi akumadziwa koma azunguwo kuti pokunga tikiti anthu sakungira miyala amakungira ndalama mwana wa msungwana asakhale pa khomoyi kumalo a kachaso abwerere ku sukulu basi Azibambo mukaona msungwana wachichepere musakhale mukumaona mkazi wa banja ayi ayi ndi mwana muloleni apite ku sukulu iya ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sunga mpenzi